Tá fáilte ar ais romhat a Shéamuis go dtí Ar Pár agus an iarraidh seo beidh muid ag caint fá An Deireadh, leabhar a scríobh tú nuair a bhí an triológ críochnaithe agat agus bhí cnuasach fosta gearrscéalta scríofa agat faoin am chéanna so sin an méid a bhí scríofa agat sular thug tú faoi an deireadh a scríobh. So ar ndóigh is iomaí deireadh a bhí agat mar tosaíonn Rubble na Mickies leis an deireadh sin an teideal atá ar an chaibidil agus críochnaíonn Mister Lisa agus an gramafón sin na gearrscéalta ina dhiaidh sin. Críochnaíonn sin le scéal darbh ainm An Deireadh. So, mar a dúirt mé, is iomaí deireadh a bhíos agat ach ag an am chéanna bhí mé ag smaointiú go bhfuil Am athrú suntasach stíle i gceist in ins an leabhar An Deireadh agus tá sé éagosúil ar fad ón cineál scríbhneoireachta a bhí ar siúl agat ins an triológ. B'fhéidir go bhfuil sé níos cosúla leis an tríú ceann ceart go leor, le Rubble na Mickies ar ndóighe, ach tá an chosúlacht ann gur ag tabhairt treorach ar bhealach ar leith I do chuid scríbhneoireachta atá i gceist leis an leabhar An Deireadh. Bíonn i gcónaí imeartas i gceist agam, bím i gcónaí ag fiosrú agus ag cuartú agus bhí suim agam riamh i gcúrsaí stíle, i gcúrsaí cur chuige, bhí mé ag iarraidh, ní hé nach raibh mé sásta leis an scéalaíocht traidisiúnta ach bhí mé ag iarraidh sin a fhorbairt agus stíleanna éagsúla litríochta a chleachtadh agus a thriail agus arís ins an leabhar seo, agus tá's agat bhí stíl amháin agam i gCuaifeach mo Londubh Buí, bhí stíleanna eile ins an chuid eile den triológ mar a dúirt tú. Agus ansin ins an leabhar seo bhí mé ag smaointiú ar ar an téacs féin agus cad é an an bhfuil an téacs iontaofa, an dtig linn muinín a bheith againn as an téacs agus bhí mé ag smaoineamh ar chúrsaí dialainne. Is minic, mar shampla, nuair a bhíonn cás cúirte ann nó. go mbíonn fiosrú iarbháis ann, go dtéann siad chuig dialann an duine agus glactar leis sin mar fhianaise, abair, ar staid intinne an duine. Ach ansin bhí mé ag léamh, is cuimhin liom an tráth sin bhí cás in san pháipéar, duine éigin a bhí, bhí sé amuigh ar bhád agus sílim gur mharaigh sé a bhean, bhí siad ag taisteal thart ar an domhan ar, ar bhád agus mar is eol duit bíonn, bíonn ar chaiftín na loinge logbook a scríobh achan lá, dialann. na loinge ach is cosúil gurb é an rud a rinne sé go raibh an dá dhialann aige agus ceann amháin acu bhí bhí sé fíor ach an ceann eile bhí sé bréagach agus bhí sé bhí scéal eile á insint aige ins an darna dialann mar bhí sé ag bhí, bhí an marú seo beartaithe aige agus bhí sé ag iarraidh fianaise a chruthú roimh ré, más maith leat, bhí sé ag cruthú alibi dó féin leis an dialann bréagach seo. So, bhí sin ina ábhar machnaimh agam agus mé ag smaoineamh, bhuel, go nglacann muid le dialann mar rud ionraic, Agus ar ndóigh, sin ceann de na fáthanna go mbíonn daoine ag tabhairt faoi dhialann a scríobh, cineál scrúdú coinsiasa b'fhéidir atá i gceist. Ceart go leor bíonn dialann ann chomh maith ag daoine ar mhaithe le cur síos a dhéanamh ar imeachtaí an tsaoil agus na b'fhéidir na smaointe a bhí acu, na rudaí a rinne siad, tuairisciú atá i gceist ins an cineál sin dialainne ach chomh maith leis sin go mbíonn an scrúdú coinsiasa seo ins an dialann agus tá sé ag brath ort féin má tá tú ionraic, má tú tá tú sásta an fhírinne a nochtadh ins an, ins an dialann nó an amhlaidh go bhfuil daoine ann agus dialanna á scríobh acu agus níl ann ach cur i gcéill?
Bhuel, cinnte tá sin ann mar is iomaí uair a chluinimid fá daoine a bhfuil fiú amháin daoine atá, a bhfuil gnó acu agus tá leabhar amháin agus sin an, an, an scéal oifigiúil a dtuigeann tú agus ansin tá an fíorscéal a dtuigeann tú i bhfolach in áit inteacht, in áit inteacht eile. So is cinnte go, go, go gcuireann an, an, an, an carachtar. Cuireann sé an cheist, seo a Leon Mac Uidhir, cuireann sé an cheist de héin cé dó nó di a scríobhtar dialann nó cín lae. Agus nuair a bhí mé ag smaoitiú, a' dtuigeann tú, anois ní, bhuel, dúirt Oscar Wilde everyone should keep a diary because every, everything should have something sensational to read on the train. Anois sin cás ar leith, ar leith, ar ndóigh. Ach. a thiocfadh leis an dialann a bheith mar chabhair chun cuimhne don údar, sin más dó héin nó di héin atáthar a choinneáil, an dtuigeann tú. Agus sin rud atá iontach pearsanta ar fad agus ar ndóigh tchí tú an oiread sin sna scannáin, an dtuigeann tú, go bhfuil an leabhar seo ag daoine agus an leabhar faoi ghlas agus gur. gur cineál foréigin atá ann, a' dtuigeann tú, má léann tú an, an, an dialann gan chead. Ach do dhaoine eile, a' dtuigeann tú, em, tá sé mar fhoinse don stair, bhí mé ag smaoitiú mar, mar gheall ar Chín Lae Uí Mhealláin agus, eh, Cín Lae Amhlaoibh Ó, Ó, eh, Ó Shúilleabháin, em, ó thaobh na Gaeilge de gur, agus tá siad iontach, iontach luachmhar mar is beag rud atá, bheadh an chiall atá againn ar stair na tíre mura raibh na leabharthaí sin againne, is dóiche nach mbeadh an tuigsint chéanna ar, an tuigsint chéanna go háirithe i gCín Lae Amhlaoibh Uí Shúilleabháin ar an tréimhse sin go díreach roimh an Ghorta Mhór, go mbeadh sin. bheadh muid, bheadh aineolas, bheadh muid aineolach go leor ar saol na ngnáthdhaoine, a dtuigeann tú. Agus ansin bhí mé a' smaoitiú chomh maith, in amannaí bíonn sé mar atá luaite agat ansin go mbíonn seo mar, chan, bhuel chan scrúdú choinsiasa ach go mbíonn, go mbíonn tuairisc nó taifead á choinneáilt mar gheall ar go bhfuil an t-údar ag iarraidh an dallamullóg a chur ar dhaoine agus ar ndóigh sin an rud atá i gceist anseo. ó thaobh an dúnmharaithe más rud é gur tharla sé agus sin rud atá in cuid mhór de do chuid leabharthaí bíonn, níl fhios agam cad é atá ann, bíonn, anois ní duine, ní duine foréigneach thú ná fuilteach ar ndóighe ach bíonn imir den scéal an scéinséir i gcónaí i do chuid leabharthaí so Um, agus tá sé, tá sé iontu chóir a bheith, chóir a bheith uilig, go bhfios dom, um, ach amháin Disco Dé. Níl mé cinnte an bhfuil duine maraithe ach ar ndóigh tá, tá, tá foréigean de sheort ínteacht eile ar siúl ansin, a dtuigeann tú. So, um, Sin tréith amháin. Níl fhios agam ar chuir mé an cheist seo ort, a' dtuigeann tú, an bhfuil, cluinimse cuid mhór fá Rex Carlo, a' dtuigeann tú, anois is dóiche go, níl, níl aon cheann, chonaic mé na leabharthaí ceart go leor ach níl aon cheann acu léite agam. No, mise mar an gcéanna, cé mar a, like, Cathal Ó Sandair gur scríobh sé na, na leabharthaí sin agus is cosúil go raibh, an-ráchairt orthu lá den tsaol but níl ceann ar bith acu sin léite agam. Ag teacht ar ais chuig an dialann, is mar a dúirt mé, b'fhéidir go bhfuil daoine nach mbíonn daoine ionraic agus iad agus iad ag scríobh na dialainne ach is Mar a dúirt tú, in amanntaí is foinsí iontacha iad ó thaobh na staire de agus is dóiche gur, an dá dhialann sin a luaigh tú, gur scríobhadh iad ar mhaithe le taifead a fhágáil, le tuairisc a fhágáil ar rudaí a bhí ag tarlú ag an am, Cinn Lae Uí Mhealláin ach go háirithe. Ach ansin na cinn atá. príobháideach, más maith leat. Sin an fáth gur ardaigh mé an cheist, bhuel, cé dó a scríobhadh iad sin? Ar chóir do, because b'fhéidir go bhfuil daoine just ag déanamh cur síos ar smaointe príobháideacha nó rudaí inmheánacha, rudaí nach mbeidís sásta a nochtadh áit ar bith eile. Cad é a tharlaíonn don dialann sin nuair a fhaigheann duine bás? Ar chóir dúinn é a léamh nó arbh fhearr é a scriosadh gan é a léamh? Tá saghsanna éagsúla ann, níl aon amhras ann faoi sin. Agus smaointímid, cuir i gcás, ar pholaiteoirí bíonn siad ag breacadh nótaí, ag coinneáil cur síos ar na daoine a casadh orthu agus cad é an t-ábhar cainte a bhí acu is mar sin de agus nuair a smaointíonn muid ar ócáidí mhóra ins an stair, bíonn, is maith linn teacht ar dhialann den saghas sin, féachaint cad é, cad é a bhí taobh thiar de, cén fáth gur vótáil sé ar an dóigh sin agus níor vótáil sé ar an dóigh eile, caithfidh go raibh cúis faoi leith ann. cé ar imir duine éigin tionchar air nó ehm so bhí na rudaí seo uilig i m'intinn agus mé ag scríobh an leabhair sin ehm agus bhí mé ag smaointiú ansin ar an ar an ghaol atá idir an an scríbhneoir agus an léitheoir agus gur sort of cumarsáid phríobháideach atá ansin cos is duine duine le duine atá i gceist agus bhí sin mar théama agam fiú ag caint i gCuaifeach mo Lon Dubh Buí gur aithin mé go raibh an chumarsáid ar siúl idir an scríbhneoir agus an léitheoir agus Is dóiche mar sin féin an deireadh, agus b'fhéidir, arís, an teideal, b'fhéidir go raibh cineál imní orm go raibh mé féin ag teacht chun deiridh ó thaobh na scríbhneoireachta de agus bhí cás Sheosaimh Mhic Grianna pléite agam roimhe seo, bhí. B'fhéidir go raibh easpa ábhair nó shíl mé go raibh na ceisteanna móra uilig pléite agam ach, ar ndóigh, ní raibh agus bíonn i gcónaí ceist, tagann ceisteanna eile chun cinn. Ach b'fhéidir go raibh mé ag iarraidh slán a fhágáil leis an scríbhneoireacht, b'fhéidir go raibh mé a' streachailt leis, ag iarraidh, bhuel is cinnte go raibh mé ag iarraidh teacht ar bealaí nua le scéal a insint agus le scéal a a tharraingt óna chéile agus ansin é a chur ar ais le chéile cos bith ní níor leor just liom insint díreach bhí mé ag iarraidh dearcadh ó thaobhanna bhí mé ag iarraidh amharc ar an rud ó thaobhanna éagsúla a mar a dúirt mé, an gaol atá seo, an más triantáin nó idirbheart atá sé, bíonn an leabhar, an scríbhneoir, an léitheoir, bhí na ceisteanna sin i gcónaí ann. So, ar bhealach éigin ansin, bhí an t-ádh orm nó chuaigh mé ar aghaidh ag an chéad dhá úrscéal eile, Dioscó Dé agus Ar Ais go Keriolet, gur, ar bhealach éigin, go dtáinig mé ar scéal, gur tugadh scéal domh, you know, bhí mé ag teagasc ins an Tuirc, tharla crith talún, go bhfóire Dia orainn, cad é seo, tá achan rud curtha as a riocht, tá achan rud bun os cionn, mar an gcéanna ansin ar ais go Keriolet, tharla go rabh muid mar thurasóirí ag siúl thart, ag tabhairt cuairteanna ar na châteaux-anna seo éagsúla agus gur, gur tharla dúinn a bheith ins an Château de Keriolet, gur chuala mé an scéal seo agus gur spreag sin an tsamhlaíocht agus sin an scríbhneoir is nádúrthaí ar bhealach éigin, an scríbhneoireacht is taitneamhaí agus is fusa mar tá tú ar ais ag an tús, ar bhealach éigin tá tú ag insint scéil agus tá tábhacht b'fhéidir nach bhfuil tábhacht leis an scéal féin ach tá tábhacht leis an phróiseas go bhfuil tú ag plé leis an léitheoir, leis an ábhar, leis an léitheoir agus tá an chumarsáid sin ag dul ar aghaidh.
Bhuel, is cinnte go bhfuil bealaí éagsúla le scéal a hinsint agus ar ndóigh in An Deireadh tá an dialann, tá sin mar fhoinse ó dhuine amháin. Ach ansin bhí tú ag caint fá chomh lom agus atá sé, an dtuigeann tú, dearcadh amháin, thig leat scéal a insint ceart go leor ach bíonn sé cineál lom, ní bhíonn, ní bhíonn teannas ar bith an dtuigeann tú ann mar tá tú ag fáil achan rud ó, ón, níl a fhios agam, ón reachtaire uilefhiosach seo an dtuigeann tú agus tá sin, tá sin maith go leor agus is, is iomaí scéal maith atá déanta ar an, ar an, nó atá canta ar an bhealach sin ach ansin mar cineál, Mar chontrárthacht, tá na litreacha atá scríofa, agus nuair a amharcaimid ar na litreacha ins an tríú cuid de An Deireadh, bheireann sin scéal difriúil ar fad ar na himeachtaí atá uilig luaite insan dara cuid, insan dialann. Agus an rud a bhí mé ag smaoitiú, is dóichí go dtéann sé ar ais chuig Réics Carló arís, a' dtuigeann tú, gur bhain déagóirí, gur bhain siadsan an-taitneamh as an chineál, sin scéil. Agus ar ndóigh bíonn daoine i gcónaí ag rá go bhfuil easbhaidh mhór soláthair i litríocht do dhéagóirí agus ar ndóigh bheinn ag smaoitiú leis an dáimh a a thaispeánann an t-údar i gCumhacht, Mo Londubh Buí leis leis an an aoisghrúpa sin, a dtuigeann tú, go mbeadh go mbeadh sé shílfeá go mbeadh sé ag fóirstean cineál tá fhios agat na daoine óga níl siad ní bhíonn siad sásta le lom-insint amháin, a dtuigeann tú, agus gur breá leo an dara dearcadh nó b'fhéidir an tríú dearcadh ar rudaí so shíl mé i gcónaí a' dtuigeann tú go mbeadh ehm tá fhios agat na na na bealaí éagsúla seo le scéal a insint go mbeadh sé iontach fóirsteanach daofasan agus chan amháin daofasan ar ndóighe go mbeadh sé go mbeadh sé fóirsteanach don léitheoir aibí chomh maith agus just nuair a thoisigh muid ag caint ansin bhí mé ag smaoitiú ar, tá dialann agus litreacha agus ansin bhí mé ag smaoitiú ar altanna sna nuachtáin, má tá tuairisc ins na páipéir nuaíochta, sin bealach eile le, le, le scéal a insint. Anois, b'fhéidir go bhfuil sé sin cineál lom fosta ach ar ndóighe tá, tháinig difear ins na, sna, sna laethanta sna laethanta seo a dtuigeann tú ar an iriseoireacht agus an dóigh a mbíonn daoine ag plé leis an iriseoireacht nach leor na fíricí loma go gcaithfidh an an t-údar nó an iriseoir an t-iriseoir go gcaithfidh sé seasamh de chineál inteacht a ghlacadh In amannaí is maith an rud sin agus in amannaí eile níl sé chomh maith sin so ins an deireadh ag an deireadh an dtuigeann tú. Anois tá fhios agam nach bhfuil nach bhfuil páipéar nuaíochta nach bhfuil sé luaite ar ndóighe ach ansin ag an fíor dheireadh tá tráchtaireacht ann a chuireann achan rud bunoscionn arís. Bhuel, is dóiche, thart fán am agus a bhí an leabhar sin á scríobh agam, bhí mé ag obair sna meáin, is dóigh go raibh mé ag obair ar an raidió ag scríobh píosaí do na páipéir so bhí, Bhí tionchar aige sin orm gan aon amhras. Ach luaigh tú arís ag gabháil siar chuig Cathal Ó Sándair agus déagóirí agus a leithéid sin. Bíonn, bíonn smaoint, scríbhneoir i gcónaí ag smaoineamh ar an éileamh go mbeadh, an mbeadh suim ag daoine sa leabhar seo agus an mbeadh ráchairt ar bith ar an leabhar seo so bíonn scríbhneoirí ag faoi bhrú ar bhealach éigin, bíodh go ndéanann siad é a shéanadh ach is cinnte go mbíonn siad ag smaoineamh ar ar an lucht léitheoireachta agus ar an so i gcónaí i gcónaí bíodh go raibh cleasaíocht ar siúl agam ins na leabharthaí bhí mé ag dúil go mbeadh siad soléite agus spreagúil agus go mbeadh go mbainfeadh daoine taitneamh astu agus fiú ins an leabhar áirithe seo, fiú má tá sé casta, gur cineál puzzle nó rud éigin a bheadh ansin agus go mbeadh sásamh, go mbainfeadh daoine sásamh as má éiríonn leo ciall a bhaint amach as an leabhar ag an deireadh. Rud eile a bhí i gceist, agus is dóiche go dtuigfeá féin seo, bhí mé ag, mar staraí, bhí mé i gcónaí ag plé le cáipéisí, le seanlitreacha, le dialanna, le. le taifead de shaghsanna agus is breá liomsa arís nuair a fhaigheann tú litir a scríobh Dónall Ó Conaill nó duine éigin mar sin agus go ndéanann tú é a athscríobh. Tá sé spéisiúil but níl ann ach splanc, níl ann ach tuiscint gairid amháin ar, sin just an smaoineamh, a bhí aige ar an lá áirithe sin ag caint le duine amháin, níor chóir dúinn iomlán scéal an duine sin a mheas ar an litir sin amháin, because tá an oiread sin daoine ins an stair agus b'fhéidir nach bhfuil ann ach trí nó ceithre litir againn a scríobh siad agus ní féidir linn, because fiú amháin na scríbhneoirí móra, daoine a scríobh. cuid mhór leabharthaí. Fós féin, níl an scéal iomlán againn. So, ach tá go leor leor daoine agus níl ach cúpla rud againn a scríobh siad, is cinnte nach bhfuil an scéal iomlán againn sa mhéid sin. Oiread le, má fhaigheann tú grianghraf, má tá grianghraf amháin agat de do sheanathair, cuir i gcás, bíonn tú ag cumadh scéaltaí agus ag cur leis agus ag iarraidh é a leathnú amach ach i ndeireadh na dála níl ann ach pictiúr amháin a glacadh ag bomaite amháin, b'fhéidir nár thaitin an pictiúr sin leis, b'fhéidir go ndúirt duine 'Á níl sé sin cosúil leis chor ar bith' ach sin an t-aon íomhá atá againn agus tógann muid air sin. So. Arís, tagann muid ar ais ag an rud atá fíor, an rud atá bréagach, ar chóir dúinn muinín a bheith againn ins an téacs, ins an íomhá agus arís tionchar na samhlaíochta air sin. Bhuel, is cinnte an scéalaíocht, i gcultúr na nGael ar ndóigh atá áit lárnach ag an scéalaíocht ann agus is minic a smaoitigh mé ar chomh oilte agus a bhí na scéalaithe, na daoine seo a bhí ábalta na mílte mílte focal a chur de ghlanmheabhair agus an scéal a insint, a bheag nó a mhór, gan gan athrú, a dtuigeann tú, ar na fíricí, a scairpigh. Anois, b'fhéidir go n-athróidh siad píosa beag anseo nó píosa beag ansin mar ag brath ar cé a bhí ag éisteacht a' dtuigeann tú ach mar gheall ar sin a' dtuigeann tú bheadh meas agam ar tá 'fhios agat ar an insint amháin atá ar scéal a' dtuigeann tú b'fhéidir an, an, an fear atá taobh amuigh den action a' dtuigeann tú agus é ag déanamh tráchtaireacht ar seo mar a dhéanfadh iriseoir nó ach, le tá sé ag teacht le ciall don litríocht ag an am chéanna. Ní leor scéal maith, thiocfadh leat scéal maith a insint i gcúig céad focal, a dtuigeann tú, ach dá mbeithí ag iarraidh cur leis agus b'fhéidir rud beag ornáidíochta a chur isteach sa scéal ansin, thiocfadh leat é a leathnú amach ar an bhealach sin. So, má tá Ar ndóigh is breá linn uilig scéalta, is breá, is breá le achan duine scéalta agus tá an ealaíon is dóighe ins an dóigh ina gcuirtear an, an, an scéal trasna don, don lucht. éisteachta i gcás na seanchaithe nó don léitheoir i gcás na litríochta agus ar ndóigh cuid de na scéaltaí seo, a dtuigeann tú, tá litríocht déanta díofa agus. Ar ndóighe, táimid ar ais isteach ins an cheist seo fá cad is miotaseolaíocht agus bréag agus fírinne agus sin uilig ann, ach ar ndóighe is é an scéal agus má smaoitímid ar ar ar sanasaíocht an fhocail history i mBéarla, l'histoire, sin an an an an chiall atá leis, an scéal, scéal na na na na ndaoine Agus ar ndóighe, má tá scéal agat, is cuma cén, má tá sé mar atá in An Deireadh, a' dtuigeann tú, scéal fá duine atá ag déanamh réidh le, le, le déanamh ar shiúl lena bhean chéile nó, ins an chuid eile den scéal, an an bhréag a thabhairt don don chomhluadar nó an caidreamh a bhí acu ó thaobh na mná sin atá ag scríobh chuig a deirfiúr ins na sna Stáit Aontaithe. Agus ansin an tríú pearsa agus caithfidh mé a rá gur bhain mé an-sult as an character Karen, agus go háirithe an an cineál mí-éifeacht a bhain léithe agus an insint sin atá ar ar ar ar shaol sna an an an státseirbhíse so tá tá cuid mhór mhór rudaí in san in san scéal seo an an deireadh agus caithfidh mé a rá gur gur bhain mé an-sult as Karen agus an greann a bhí ag baint léithe. Go maith, go maith.
Bhuel, tá an ceart agat fan bhéaloideas, fan scéalaíocht. Tá, is cuid bhunúsach, is cuid dhúchasach den chine daonna é agus b'fhéidir gurb é sin an fáth gur thosaigh mé amach le Gilgamesh, an scéal is sine atá againn. agus gur aithin mé na buanna a bhaineann leis an gcineál scéalaíochta agus gur aithin mé cé chomh maith is a luigh an scéal sin leis an Ghaeilge. Bhí sé iontach furasta an scéal a insint ins an Ghaeilge mar bhí an cineál sin stíle, ceisteanna agus freagraí agus an. insint dhíreach, más maith leat, bhí sin ag dul ar aghaidh in Gilgamesh agus so ach ansin bhí mé ag iarraidh tógáil ar sin agus sin a bhaint as a chéile agus iniúchadh a dhéanamh ar sin agus féachaint an a raibh dóigheanna éagsúla eile ann le scéal a insint. Tá sé cosúil le. amhráin ar bhealach éigin nuair a smaoitíonn tú tá tá tá amhráin cineál seasta bíonn bíonn tá sé buan bíonn na na focail agus an an an tiúin chéarna a bheag nó a mhór ag achan duine ach mar a dúirt is féidir leo ornáidíocht a chur isteach ann is féidir leo é a athrú de réir mar a oireann don lucht éisteachta atá acu ach fós féin tá an bunamhrán i gcónaí ann. Is féidir linn, ach tá saghasanna eile ceoil ann agus is féidir linn rudaí, forbairtí a dhéanamh agus dhul i dtreo amháin nó dhul i dtreo eile agus in amanntaí tchítear domhsa i gcás an cheoil mar shampla, in amanntaí go ndeachaigh siad isteach in cul de sac, you know go ndeachaigh siad chomh fada i dtreo amháin go dtáinig siad a fhad le balla agus go raibh deireadh ann agus b'éigean dóibh éirí as agus tiontú thart agus teacht ar ais chuig an lár arís agus toiseacht amach ar bhealach eile. So b'fhéidir arís go raibh a leithéid sin ar siúl agam insan scríbhneoireacht go ndeachaigh mé i dtreo amháin agus thuig mé right, tá mé imithe chomh fada ins an treo seo go gcaithfidh mé dhul ar ais, caithfidh mé dhul triail a bhaint as bealach eile. Is cinnte go bhfuil sin mar níl an chleasaíocht chéarna in an dé, bhuel tá ar bhealach eile a dtuigeann tú ach níl abair an t-imeartas focal nó níl sin le braistint in an deireadh sa dóigh chéanna agus a bhíodh sé insan tríológ ach ar ndóigh tá an cineál, níl a fhios agam an cleasaíocht an focal is cirte a dtuigeann tú ba chóir a úsáid ach an caismirneacht nó an casadh in áit, in áit cleasaíochta dtuigeann tú go mbíonn, go mbíonn tiontú anseo agus tiontú eile agus De réir a chéile bíonn bíonn léirmheas eile á thabhairt ar ar an scéal taobh istigh den den den leabhar. Bhuel, just bhí mé ag smaoitiú arís, a' dtuigeann tú, an an reachtaire, in amannaí bíonn reachtaire uilefhiosach, a bhfuil achan rud ar eolas aige agus eisean atá ag insint an scéil, ach ar ndóigh le goirid thoisigh daoine agus tharla seo is dóiche insan iriseoireacht níos mó ná in áit ar bith eile gurb é ná go raibh an t-údar páirteach insan scéal agus go raibh Anois, ní scéal s'aigesean mar ní dóigh liom go dtig leat, agus b'fhéidir go bhfuil nach bhfuil mé ceart anseo, ní dóigh liom go dtig leat litríocht a thabhairt ar an dírbheathaisnéis ach Ag an am chéanna, b'fhéidir nach bhfuil an ceart agam, agus más féidir leat tú féin a choinneáilt mar tráchtaire ceilte agus tú a bheith san scéal mar chuid den scéal, ar ndóigh gur sin bealach eile leis an scéal a insint agus sílim gur tharla an cineál an cineál léirmheas sin ar rudaí, go tharla sé sna Stáit Aontaithe le gairid, a' dtuigeann tú, nuair a smaoitíonn tú ar, ar chuid de na scéalta móra a, a, a, a, ar, ar, mar a deir siad anois, a, a, a briseadh i saol na polaitíochta ins na, ins na Stáit Aontaithe.
Agus an cheist a bhíonn ansin, an. An bhfuil an scéalaí iontaofa mar sin? An féidir linn glacadh leis agus fiú ins an leabhar seo agam tá trí nó ceithre dhuine ag insint an scéil agus faigheann tú leagan amháin den scéal agus tá tú réasúnta sásta leis go dtí go dtagann an chéad duine eile isteach agus leagan eile ar fad, dearcadh eile ar fad acu agus. I ndeireadh na dála is é an rud atá le déanamh agat ná na leaganacha éagsúla a chur le chéile agus d'intinn féin a dhéanamh suas agus teacht ar an fhírinne ar bhealach éigin. Tá sé mar an gcéarna leis an pholaitíocht go mbíonn dream amháin agus go mbíonn fírinne dá gcuid féin acu, bíonn fírinne ag an dream eile agus bíonn tuairiscí eile ag teacht agus arís caithfidh tú glacadh leis an ábhar seo uilig agus d'fhírinne féin a aimsiú i measc an stuif seo ar fad. Bhuel, tuigim na deacrachtaí anois a bhaineann leis sin mar nuair atá bunscéal agat a' dtuigeann tú agus má tá tú ag amharc ar sin ó ó airdeanna éagsúla a' dtuigeann tú, go bhfuil, go gcaithfidh tú, tá, tá smacht i gceist ansin, a' dtuigeann tú, go bhfuil, caithfidh tú cloí leis an bhunscéal agus ehm caithfidh, go bhfuil sin deacair a dhéanamh nuair atá tú ag caint fá b'fhéidir trí nó b'fhéidir ceithre leagan éagsúla den scéal. Bhuel, go raibh míle maith agat a Shéamais, ehm bhí sé go deas a bheith a' a' labhairt leat agus do chuid tuairimí ar litríocht mar sin a fháil.